An kanubaaw n'an filɛlibaaw aw minnu tɛ sɛgɛn Espoir Media jabaranin filɛli la su ani tile aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kunnafoniw ditɔ y'aw ma bamanankan na sigikafɔba min tun bɛ ka kɛ Mali jamanadenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ Kayi fo Kidali Yaasa cogo min na u bɛ se k'u hakilinata di jamana marali cogoya kan o sigikafɔ in kɔni kuncɛra anw fɛ bamakɔ yan nɔ ka bɛn tarata don yɛrɛ ma awirilikalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni duuru sigikafɔ in kɔnɔna la sa u kɔni ye laɲini minnu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko perezidan de la taranzisiyɔn n'o ye zenerali darime asimi goyita ko ka san duuru kɔni fara ale ka fanga kan San duuru in faralen kɔfɛ a kan ni san duuru in banna san duuru gɛrɛ fana bɛ se ka fara a ka fanga kan tuguni n'an bɔra yen sa an bɛ taa kunnafoni filanan na cybercriminalité procureur n'o ye adama kulibali ye ale bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye ko kuntan minnu bɛ ka kɛ erezo sanfɛ nin waati laban ninnu na n'o ye whatsapp tiktok fo ka taa se telegram ma maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka dɔkɔtɔrɔ furaw feere k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo ka pɔrɔdi kuntanw feere maaw ma fo ka taa se fura gɛrɛw ma sɛgɛsɛgɛli ma kɛ fura minnu kan ko ni maa min kɔni minɛna nin waleya ninnu kɔni na ɲangili bɛ ta ka ɲɛsin i ma ɲangili min n'a b'a daminɛ san kelen kaso fo ka taa bila san wolonfila kaso la i bɛ se ka wari sara wari min bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn tan ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ko la nin kun ye procureur adama kulibali ka kankarida kan ye ka ɲɛsin nin rezo utilisebaga bɛɛ lajɛlen ma Ɲɔgɔn sama sama minnu tun bɛ sinabɛfu maaw ni kiritigɛlamaaw cɛ n'a sababuya taara kɛ fo sinabɛfu maaw ye baarabila kɛ wagati tɛmɛnenw na ka kun kɛ u ka mɔgɔ fila tɛgɛ kun dalen don olu kan k'u bila kaso la n'o ye alasan ture fo ka taa se biram jɔp ma nin maa fila kɔni labilara ka bɛn jumadon ma awirilikalo tile mugan ani duuru san ba fila ani mugan ni duuru O ko in kɔnɔna la sa nin ko in kɛra maa minnu ka wulikajɔ kɔnɔna la o de ye UNTM sekeretɛri min bɛ yen nɔ n'o ye yakuba katile ye fo ka taa se général de division n'o y'an ka premiye minisiri yɛrɛ ye abudulayi mayiga ma nin maa fila kɔni tɛgɛ bɔr'u kan mali kiritigɛlamaaw fɛ k'u bɔ kaso la k'u bila ka taa u ka so n'o ye alasan ture ani biram jɔp ye ninnu ye banki baarakɛla ye ecobank baarakɛla ye mali kɔnɔ yan nɔ O la sa an b'a kuncɛ ni Niger jamana kunnafoniw ye. Niger jamana faaba n'o ye Ɲamɛ ye, gouverneur min b'o kunna n'o ye General Abu Asuman Haruna ye, ale kɔni ye wele bila station baarala bɛɛ lajɛlen ma. u ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kɔnɔna la sa a kɔni y'a yira k'a fɔ ko stationtigi fɛn fɛn bɛ nizɛri faba kɔnɔna la k'u kɔni bɛɛ ka caméra de surveillance don u ka baarakɛyɔrɔw la sabu k'a yirala k'a fɔ banbaganciya wale maaw kɔni olu kɔni bɛ taa taji ta maa dɔw bolo nizɛri faba kɔnɔna la nin ko in kɔni la sa zenerali kɔni y'a yira k'a ye tile bi saba de di nizɛri taji baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma n'o ye station baarakɛlaw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka caméra de surveillance ɲini ka bila i ka station na yanni ni tile bi saba ka dafa u ka nin sigi ka baro in kɔni kɛra don mun yɛrɛ la o de ye avril kalo tile mugan ani seegin san ba fila ani mugan ni duuru